Ti pensu, chi puru non sempri ti biu, deu ti pensu a scidu, siat in logu callenti e fridu, ma ti sonnu puru a trou miu. Cuddus luxentis ogus chi parint chistionai, mi praxit a ddus castiai cun sa conca in atrus logus. Ti pensu candu afatigada in domu non tenis paxi, coxinai, sciacuai e spraxi e su merì dd'acabas sballada. No abarras mai firma, t'agatas cosa de fai mancai siat ora de papai, onnia dì prus de prima. Setzidi cancuna 'orta a pentzai e iscridi mancai una poesia apitzus de sa scrivania serbidi fintzas a podi pausai, poita ti pentzu a totu dì? At a essi ca ses fèmina bella, luxenti cantu un'istella, e no ti 'ollu biri sunfri.
Ah, s'amori est pròpriu sentimentu poderosu, si fait pentzai a totu dì e si fait fintzas bisai a de noti puru. E, custa poesia depit essi po mama, incapas a de candu fistis cojaus de pagu, ma no isciu chi siat cambiau meda imoi, e. Contami u' pagheddu de prus de custu pentzai. Custa poesia nasciat pariga annus faidi pentzendi candu fia solu, candu fia crocau, a scuriu, poita ca agiudat meda a pentzai candu ses a solu o crocau o a scuriu e de pentzamentus nci nd'at bellus cumenti su chi as nau tui immoi o su chi nat sa poesia, ma nci nd'at atrus legiteddus o chi ponint timoria puru, però su pentzai agiudat a arrexonai. Siat po cosas bellas comenti fia nendi e po cosas legias puru po no sballiai po abarrai prus atentus. Est bellu a pentzai comenti andai a innantis in sa vida, ita 'oleus fai in sa vida, est puru bellu candu si pentzat a sa persona innamorada, s'omini chi no pentzat podit sballiai, eccu poita su pentzai agiudat a cumprendi eita 'oleus in sa vida, annui 'oleus arribbai, a chi 'oleus beni e cun chi 'oleus abarrai. E su pentzai cumenti fiast nendi tui puru est importanti meda candu unu est isposu o est coiau, poita tocat a arrexonai e a s'impegnai meda po istai beni impari, sesi de acordiu? Tenis arrexoni. Su pentzai agiudat meda a no sballiai. E chi arrexonaus de sa propria femina o pobidda, chi 'oleus beni, Serbit po andai de accordiu s'unu cun s'atra e po custu ogniunu depit fai unu sforzu penzendi ca non tenit sempre arrexoni, ma callincuna borta tocat a pentzai ca s'atru puru podit tenni arrexoni, eccu poita prima de fai o nai callincuna cosa tocat a dda pentzai, certu cichendi de non sbagliai fintzas a candu si podit, tra pobiddu e mulleri, Ancora de prus. Ma tui ti ndi ses mai rendiu contu ca in sardu no ddu at un'espressioni uguali a s'italianu ti amo? Cumenti mai segundu tui? Eh, pentzu chi nosu sardus fadeus prus atzionis che nai cosas cun fueddus. E custu fueddu chi as nau tui fortzis no ddu naraus ma nosu ddu dimostraus, poita ca candu oleus beni una femia, antzitchè ddi nai ti amo, dda imprassaus, dda basaus, ddi fadeus arregalus, dda potaus a si spassiai po abarrai beni impari.

Ma bortas su tempus fadi passai s'amori. 'olli nai ca s'amori potat cosas bellas ma cosas mallas puru. Insomma est cumenti e nai poita candu unu est innamorau est cotu de un'ata persona e s'inc'arreru parit totu bellu, totu logu paris, ma bortas cun su passai de is annus cumentzant a benniri a pillu calincunu difetu o modu de arrexonai o cosa de fai. Chi ponint duas personas a ballas a pari. Ma po fortuna no est sempre aici, insomma. Connosceus pobiddu e mulleri chi abarrant ampari po totu sa vida e custu fait meda prexeri. Mancai calincuna 'orta pentzant potzant acetai, ma custu est su bellu de s'amori, de si 'olli beni e in Sardegna custa est unu modu 'e fai, una cultura ben radicada in totu sa terra nosta. Cumenti po totu is cosas bellas de sa vida, tocat a s'impenniai meda po dda preservai, ca no est chi s'amori ddu guadangiaus u'ota po totus, tocat a essi passientziosus meda. E imoi narami u diciu u pagheddu brullau asuba 'e s'amori, ca seu sigura ca ndi ddu adi. Eh tes arrexoni, nci nd'at brullanus puru, poita ca, dicius, po fortuna in Sardinnia ndi teneus a centinaias e milliaias, e unu podit essi chi totus is corrudus portànt unu lantioni, Arratza de illuminatzione. Atru che energia rinnovàbile fiat. Custu est unu modu de nai tra amigus candu impari olint brullai o arriri in cumpangia. Custu dìciu, pentzendi a is òminis corrudus, narat ca nci ndi funt medas de custus in dì de oi e chi custus in conca iant portau unu lantioni a su postu de is corrus, aintru de sa bidda non serbiat s'illuminatzioni. Pròpiu po custu est u dìciu nau in cambarada po si spassiai e mancai dopu una dì de traballu. Ma torru a nai, custu est u dìciu feti po arri. Simpàtica custa genti sarda, ah? Ma su de ponni is corrus no est s'ùnicu isbàgliu chi si podit fai in amori, ndi fadeus medas de isbàglius. E donniunu tenit is suus, berus? E propriu berus e propriu po custu atrus proverbiu puru ci adi chi torrant a su chi fiast arrexonendi e pentzendi tui puru. U antru diciu poit essi, narant ca sballiendi s'imparat e insandus lassaimi sballiai in paxi. Seu tropu de acordiu cun custu, ca srebit a sballiai puru, a no? No est chi srebit a sballiai però agiudat a no torrai a fai su stessu sballiu. E a bortas su pentzai pagu o tenniri pressi portat a sballiai e callincunu, po no donai arrexon a s'atru, narat ca sballiendi ddu cumprendit a pustis e no torrat a rui in su propriu sballiu e arriendi po si ndi scapotai narat, lassaimi sballiai in paxi, propriu po fai citiri sa genti chi onnia orta ddu accioccat, ddu straullat, ddi nanta cosa. Ma su diciu est berus est una scola de vida, nisciunu nascit imparau e si podit sballiai, po custu innoi puru serbit a pentzai e pentzaus sempri ca agiudat meda a no fai atrus erroris. Nosu puru sballiaus cancu'ota cumenti totus chistionendi e registrendi, ma ua cosa est sigura s'impenniaus sempri meda in dogna stagioi e in dogna episodiu po fai sa pati nostra e donai a custa bella limba sa luxi e sa spagnadura chi si meritat. Speraus de si fai sempri una bella cumpangia, de si fai arrexonai e de si fai arri puru cun nosu. Immoi a dolu mannu est giai arribbau s'acabu de sa stagioni de su beranu e duncas deu ti torru gràtzias ancora u'ota po is poesias tuas e po is dicius chi as spratziu cun nosu e torru gràtzias a totu is personas chi si funt ascutendi po sa curiosidadi chi teneis asubu 'e custa limba màgica. Si auguraus de passai u bellu beranu e si donaus atòbiu a is episodius de s'istadi, no bideus giai s'ora. Gràtzias a totus po sa passientzia chi teneis de s'ascutai. Po nosu est u bellu prexeri mannu poita ci teneus meda a chistionai in sardu e a fai cumprendi ca sa limba nosta est una cosa tropu importanti. Gràtzias ancora e s'aspetaus a sa pròssima stagioni de s'istadi. A si bii cun salludi. Deu bollat!